White House ka mmadụ bi ya rukata labasundeli makata ọ sị nsa motu je one one B one one B one one B chukwu enye one billion ọ na-aga ịba jet ijebe Damascus a na-agụkwa egwu a na plane pilot tinye one one B I wish na onye tie ụdị egwu ahụ ugbo ka m tikwuo nke eji m eme worship

ebube egwu ndị bịa n'ọkwa hello ebube egwu Igbo nwa nwa ndị

ebube egwu ndị Igbo eh. yes ị ma onye m bụ ọfụma na m bụ onye amụma dị ike ma na-ewu ewu the only onye amụma na-eje n'igwe every Wednesday check BB ọ bụrụ m nwere ihe jikọ mụ na carnal people ọ bụ mụ bụ ihe ndụ n'igwe nwere ihe jikọ m ịbịa na your house ọ privilege ọ ị dị privileged wee onye amụma dị ike ma na-ewu wee welu shoe o ji agba ọsọ n'igwe wee bata na your ọ bụ na ị nwere landing space ebe aka m eji my private jet land na your compound ụmụụmụ ndị ụwa ịpụ na alụkọbasị n'ụlọ fụsịa moto ịdọbara na-asị ọbụsịkwasị egwu a ka a na-eti maka ịkụsịla egwu kwuo one one B one one B sị chineke nye 1 billion dollars mana ife ọ bụ o nyezie gị 10 billion mm. ị gbazela ministry ọsọ ya mmadụ na-ekpe ekpere o nwego ndị nọ maka sị he that dwelleth in the secret place of the most high shall abide under the shadow of the almighty ịdị ike ma na-ewu ewu wee na-eti mkpu n'oke onu wee na-ekpe ekpere ka chineke na-ebunye gị enu ebunyesie gị enu i chezọzie ihe ị ga-emelụ ministry mana adị m happy today na ị sị onye amụma bịa ezigbo mmadụ bịa kwuo ihe ị chọrọ ka emeela anyị

fụ ka ife si aga nsị na chukwu anyị na-adị ndụ m wee si n'ego n'ọkụ m wee sị unu bịa unu gwa m kedu ofu ife m nwere ike imelu chukwu ah! ga-adị mma
ikwucha okwu okwu na ọnụọlụ chukwu ọka kedu nke unu chọrọ ka m melu chukwu kana nwụrụ nwa anyị wee na-akali ụka esi wetebekwa libaskendele ịmọdụ ya falmar baa na mmụọ eh. obele ife ana m aba na mmụọ ka otu ụmụazị cha onye amụma dị ike na-ewu ewu ịdị ike na-ewu ewu lebo sunda ah, ah.
ife niile m na-ekwu abụrọ n'ọnụ m ka o si am I communicating? Yes. So a bịa n'ife a ga-emela anyị we speak under the influence and utterance of mbara n'igwe

ọ na-asọ m nsọ ọ bụrụ na ị ma wete nwelụ anyị pilot apụba anyị eji aka ma ka anyị ga-esi ya anya o nwere mgbe anyị apịa button n'eba anyị efenie kama ekwuwe eziokwu landing ọ nọ ma ya anya private jet ọ na-asị o nwe ife m chọ ijụ

ka ọ bụrụ nke anyị cheta eh. azụ nwa ya esi anyị azụ azụ n'eba achakwa na anyị kọla ebe anyị go mala 33 years ime na mgbe gị Chinese ndị nsọ ụdị egbe ndị nsọ a wee lụọ ọrụ na ndụ gị nkịta dozie gị na-eme achọpụtara m na o nwe ife n'ụwa obefu na-abịa ebe a o nwe ife n'ụwa unu bata nne ebe a wee na-esi anya nnọọ na-esi ma ya sị m bịa gote private jet mmejọ ori ọgbara mejọ ori

unu na-achọ private jet chọgburu onwe unu ọ bụrụ unu nwechara luck shoe unu ji bata ebe a nkịta aka ata atabise unu chọgburu onwe unu na private jet Eh? onye na-eruru na-eruru ofu mbe nna osisi be ya mgbe Olise na-azọ onye amụma ebe anọ onye amụma ebe anọ bụ onye- o- ebe ka ọ na-ewu fa bụkwara azụ m ndị a bụkwa azụ m fa bụkwa azụ m o